Madame Ture an setɔ filɛ bitigida la a kana kɛ o don na ta ɲɔgɔn ye dɛ ayi an tɛ kuma b'a bɛɛ to n bolo a y'a to ma da an da tugu n b'a ɲɛnabɔ kangari da tigi da ye parce que ale filɛ nin kɛlɛ de ka di ale ayi a tɛna kuma sa banna tɛ foyi fɔ ne ko an yɛrɛ bɛ waati jumɛn na sisan dɛ

butigi da tɛ kongo a ye don ayi kɔmi ko bɛɛ ye gasi ye o ayi gasi jumɛn a ye don a ni wula a somɔgɔw denbaya foyi ani baara aw bɛ mun nɔfɛ baasi tɛ i fili
N ma fili e kɔni ma nka n bɛ ɲini ka fili tɔw ma dɛ an bɛɛ dun bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔmi e kelen de tun ka kuma ka ca o kɔni o ye tiɲɛ o kɛra ne ka tɛmuru ye
kibaruya jumɛn bɛ yen kibaruya tɛ yen nɔ i n'a fɔ fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye an nana Mohamɛdi ko de la n'o y'a sɔrɔ i bɛ Mohamɛdi yɔrɔ dɔn fa ɲa jate kama n'o tɛ daban anw ye sunɔgɔ t'an ɲɛ ka sababu kɛ i ɲɛ bɛ nin min na nin ye i ko k'i filila min ma jɛman kumaba in o ye ne daga wuli terimuso de ye mɛ a ka furu bɛ ɲini ka dabila bi Mohamɛdi ko in kama ka sababu kɛ Mohamɛdi kɔrɔkɛ ye ɲa ma ala kama n'i bɛ Mohamɛdi yɔrɔ dɔn i k'a fɔ an ye n'a b'aw de fana fɛ yen i k'a fɔ an ye an hakilila bɛ tigɛ an nakun y'o de ye bi
a ye ji dɔ minɛ a k'o min fɔlɔ baasi tɛ
Ɛɛ aw kan bɛ Mohamɛdi min ma ne b'a dɔn tibarikala et puis a b'an fɛ yen fɛnɛ nka aw yɛrɛ mun ye Mohamɛdi ye ɛɛ ça fait sisan nin ye ne terimuso ye o fana ta terimuso ye nin ye nka nin min filɛ nin nin cɛ o ni Mohamɛdi fa kelen ba kelen nin cɛ de ye sin ta nin cɛ ye sin bila Mohamɛdi y'a ta n y'a faamu Mohamɛdi ninnu de y'olu ka lagare ye awɔ u cɛman fila pewu de b'u fa n'u ba la a ka ɲi ten n y'a faamu mɛ misali la o a cɛ bɛ yen kɔni a bɛ yen Ture bɛ yen a b'a dɔn b'a kɛ cogoya min na sisan a bɛ taa Ture nɔfɛ a n'a bɛ na butigi la kɔmi ne fana fa bɛ yen a ma se an ka taa a nɔfɛ an b'a wele a bɛ n'an sɔrɔ yan nɔ aw de bɛ fɛɛrɛ tigɛ sa an b'a wele bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na ee n'a y'a wele sisan ni boli bɛ na fɛn y'a wele awɔ
a wele n bɛka wele a ka téléphone bɛ ka sonner n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ni campagne ko in dun fana n fa a m'a ta y'a dɔn segin a kan oui allo
ça va ko bɛ cogo di Bébé Touré foliba in dabila fɔlɔ i bɛ ci o ci la o bila kɛrɛfɛ mun de bɛ yen an bɛ suguda de la bitigi kɛrɛfɛla la Mohamɛdi yera a ye jamakulu dɔw fara ɲɔgɔn kan ye ko Mohamɛdi yera ko jamakulu téléphone in di yan dɛ i jɔ mɛ pa Touré jamakulu ka di politigimɔgɔ ye nin waati in na nka nin tɛ jamakulu ye h Mohamɛdi de yera kibaruya sɔrɔla
sisan an filɛ nin butigida la
butigi dudani da la suguba kɔnɔ n'i donna dɔrɔn i b'i kininbolo lajɛ ka fara dɔrɔn i bɛ nɛgɛsoniw

Ee n bɛ sigiyɔrɔ d'aw ma, unhun, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama donta ka ca, e o ka kɛ dɛ, awɔ, a y'aw sigi kɛrɛfɛ, awɔ, n'Ala sɔnna, n'a nana kuma o kuma, awɔ, ayi an b'a kuma fɔ, n'Ala sɔnna, awɔ, problème foyi t'a la, n b'aw deli aw b'a fɔ aw terimuso in ye ko a ka dɔ bɔ kuma ninnu na, awɔ, an y'a mɛn, a tɛ kuma, nin y'a bannen ye, awɔ, a tɛ kuma, jɔnni ne wa Ee n fa mɔgɔ kɔni man'a fɔ datigi ma ko ka kuma dabila e kɔni b'i da lamaga kuma de ma to an sera yan an ye ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn ni kuma tɛ an b'o ɲini k'o dɔn cogo jumɛn na k'an dɔgɔ ko ayi ni kuma tɛ an b'a ye wa dimi ko tɛ sa an mako ɲɛna o dɔrɔn don an bɛ ka mako de yɔrɔ ɲini fana ne yɛrɛ b'a fɔ ko jugula yɛrɛ

cɛ e fana b'a dɔn nin sɛji sen karilen don e fana bɛ ala minɛ ko sa nin tɛ balina ko ye koyi mm. n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ nin muso in de bɛ bin n dalen don o la a kɛlen komi sen de t'a kɔrɔ ni n bɛ bin o kuma n ye simɔ de wa i labanna ko ye sa a ka ɲi mɔgɔ saba jɛ la fo mɔgɔ kelen ka to ka so mun b'aw ɲɛnabɔ nin t'aw ɲɛnabɔbaga ye sa walahi nka b'aw se ko ma inshallah n balimakɛ e ko ten ne m'aw gɛn fɔlɔ y'an gɛn jɔn kama ale a t'aw kɔ bi tuguni ka na ayiwa wa ne dun de b'a ɲɛnabɔ den fa wala i b'a ɲɛnabɔ nka i jija siɲɛ wɛrɛ kana sɛji senkarilen sigi yan ne ka sɛji sen ma kari e de y'a sen kari kɔ furan furan kɔ bɛɛ ye bɔgɔ ye
sira j'espère que yanni dun ahɔn Bébé Touré an bɛ yan nɔ ah d'accord awɔ n m'a fɔ n ko n b'a yɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ fili butigi dudani ma Bamakɔ kɔnɔ koyi mɔgɔ kɔni tɛ fili Mohamɛdi bɛ min ee i jɔ
Dili

Dumbuya salamu alaikum salam kefa alhamdulillah an b'Ala tanu somɔgɔw basi foyi tɛ yen dun basi t'a la tɔɔrɔ s'a la alhamdulillah i yɛrɛ dun ani baara
ɛɛ nin de ye Touré ye Mohamɛdi kɔrɔkɛ de ye nin ye Touré anw ye min f' i ɲɛna ɔ n ko jabalen y'a yɔrɔ fɔ ne ye nin ka bitigi de don ɔ ko Mohamɛdi b'olu de fɛ yen ɔ komi ko a k'i yɛrɛ wele unhun, k'a k'a kɛ cɛ kuma ye c'est normal o dun fana ye tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ye, ça, c'est vrai ɔ muso ta dan ye waatinin ye, oui, oui, ɔ n'a y'a kɛ cɛ kuma ye unhun, a bɛ faamu, d'accord ɔ an bɛ taa wa an b'an jɔ yan de, un-un, ɔ, k'an jɔ yan cogo di, an bɛ déplacer an bɛ avancer ka taa ɲɛfɛ, ka avancer ka taa ɲɛfɛ ka n ka boutique n b'o to jɔn bolo, d'accord

N y'a ɲini tɔgɔ la si caman bɔn an tɛ bɛ ɲɔgɔn ma i b'a dɔn si tɛ porokan a bɛ cogo min na bɔn ne yɛrɛ nana dimi a bɛ ka kɛ fo ka kɛ sa ni muso yɛrɛ kɛlɛla bɔn a nɔfɛ o parce que a bɔ basi mara min wala e yɛrɛ t'o dɔn si ma parce que ni wari ma ɲɔgɔn ye a kɔfɛ a bɔ kɔfɛ

ɲɔgɔn faamu na fɔtaw bɛna si ma maintenant a ka di ne ye n dɔgɔnin ka taa so ok problème t'a la i y'a fɔ cogoya min na o cogoya de don Mohamed in fana a ye tile saba ɲɔgɔnna de kɛ a bɛ si ne ka butigida la yan ne kɔni bɛna minɛn sɔrɔ yen ne b'a sɔrɔ a tɛ yen fo tile sabanan de ala y'a kɛ an ye ɲɔgɔn ye Donc an kɛlen ka ɲɔgɔn ye a donna ko ɲɛ la k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna a ko ne ma ko a kɔrɔkɛ y'a gɛn a kɔrɔkɛ min dun y'a gɛn a jigi kɔrɔkɛ de don parce que ale tɛ mɔgɔ foyi dɔn Bamakɔ yan n'a ma k'a kɔrɔkɛ in ye
donc ko kɔrɔkɛ y'a gɛn taayɔrɔ t'a la aa bon hinɛ ye ne minɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne fana taara so ne y'a ɲɛfɔ an ka cɛkɔrɔba ɲɛna komi ne ka cɛkɔrɔba bɛ yen ne fana tɛ se ka foyi kɛ ale kɔfɛ maintenant ne y'a ɲɛfɔ ale ɲɛna ale ko ko ne ka taa a nɔfɛ ka na n'a ye ala y'a kɛ ne taara a nɔfɛ ka na n'a ye ne ka cɛkɔrɔba fana ko k'a ka to so yen komi a ko k'a bɛ université la san'a ka kalan ka tiɲɛ anw fana y'a ladon ne yɛrɛ ye moto san ka d'a ma et puis Mohamed in yɛrɛ denmisɛnnin don denmisɛnnin min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que a ye kalan kɛ fo a pasera sisan fo a bɛ ka baara daminɛ awɔ donc i b'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na sisan an bɛ jɛ ka taga so. ne ka cɛkɔrɔba bɛ yen an bɛ taa a ɲɛfɔ o ɲɛna
o tɛ basi n'o bɛ bɛn o ma a bɛ bɛn ne ma a bɛ bɛn ne ma n'a tɛ k'e yɛrɛ ma basi sabula e bɛna i ka boutique da sɔgɔ ayi n dɔgɔnin bɛ yan d'accord n dɔgɔnin bɛ yan an bɛ se ka taa Burama i hakili to boutique la an bɛna sɔɔni sisan an bɛ taa so kɔnɔ ko Mohamed somɔgɔw don bon a ye na an ka taa
Aa jɔn ko ala n buranmuso ka jɛgɛ in diyara nin de fɔra ee ala ka bɛɛ sɔn muso ɲuman na ala ka bɛɛ sɔn muso ɲuman na muso sabalilen ala ka bɛɛ sɔn a la ala kana ne ta ɲɔgɔnna di maa si ma tulo bɛ na olu de kan Dɔ k'a da ta k'a bila an fila la, a bɛ kelen kelen, kelen mana fɔ gegew a bɛ ne n'o tigi cɛ, Ala ka bɛɛ sɔn muso ɲuman na, e Dunbiya
hun, a tɔgɔ fɔ ye gasi ye, walahi Ala ka bɛɛ lajɛlen bɛn furu yɔrɔ ɲuman ma, unhun, e nin tun y'a dɔn o tɛ fɔla ko ɲuman kunna,
hun, Sara e ni jɔn don

Ani tile Dirisa n'an baba na kuma la tun y'a sɔrɔ ni ba y'a cɛ sisan aa ni e tun ma se yan sisan ni tun b'i ba sɔrɔ n bolo sanfɛ k'o bɛɛ nkalon ye baba a bɛ Sara ɲɛna k'a bɛ se ne la de ee a y'i ba jɛnɛ ne ma ko nimisa e nimisara

aw tulo b'a la ɛɛ fɛn
musobaŋanaw ko mun ŋana n b'a fɔ cogo di
he ne filɛ ne tɔgɔ ye ko umu nin min filɛ yan fɛ o tɔgɔ ko tigida i ɲɛ bɛ nin min na yan fɛ o tɔgɔ ye ko pɛnda i tulo bɛ n na anw tɔgɔ tɛ ko musobaŋana
dɛ baba

Cɛ ni muso a bɛɛ ka kan salam aleyikum a bɛɛ ka kan a la, a bɛɛ, ɛɛ, ne tun t'o dɔn, a kɛ Ala kama sa, Umu, n'an tɛ min dɔn an b'o ɲininkali kɛ, walekum salam wa rahamatulayi Ala ka barika don i la, n'i yɛrɛ ni cɛkɔrɔba in sigilen i b'a dɔn ko silamɛ don a bonmosi jɛlen filɛ far, an karamɔgɔ, an, asalamu aleyikum, n m'a f'i ye n ye karamɔgɔ ye dɛ, aa a tɛ wa, e m'a dɔn ko kɔrɔ ka di, e m'a dɔn e kɔrɔ cogo cɛ ka ɲi sa, ɛɛ den, an, i bɛ n si da dɔn ayi kana n kɔrɔ n'i da ye aw ayiwa foli kɛ dɔrɔn k'i naminɛ aw ayiwa wa bɔ salam aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu baba aw y'aw bisimila saha ahaba baba ee baasi tɛ ala kan'a kɛ baasi n tun ye mun ɲɛf'i ɲɛna ee fo n ko momɛdi ka mɔgɔw olu de filɛ nin komi burama ye ne wele k'u bɛ ne kɔ butigi la ne taara u y'a ɲɛfɔ ne ko n k'u ka u cɛ yɛrɛ wele nin bɛɛ burama somaw ye wa A u ka fɔ la awɔ anw bɛɛ y'a sɔrɔ momɛdi kɛ burama tɛ dɛ momɛdi
nin bɛɛ don u cɛ filɛ nin
ayi nin t'an bɛɛ cɛ ye dɛ nin ye momɛdi kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen e bɛ se k'i ne ne wa awɔ e ko ne ɲɛ t'e la ne b'e dɔn dɛ

n ta denmuso de don wa i min don ture a fa ye ko n'a nana ne ka du kɔnɔ laada dɔ bɛ ne fɛ yan kuma caman ne tana ye dɛ
ayi bɔ a muso tɛ ne ye a muso filɛ nin yan fɛ i fa tɛ n ye n k'i fa tɛ n ye e tɔgɔ
k'an ta n tɔgɔ ma ee sara
ala kama sa e umu sabali sa baba ne bɛ yan ko saran kabini ne k'e furu ka na ba i ye n ta n tɔgɔ ma yan minnu kɔrɔ e delila ka n ta n tɔgɔ ma e tɛ ne wele e bɛ n wele cogo di kabini k'i furu ka na e delila ka n ta n tɔgɔ ma i bɛ n wele cogo di
Dirisa baba e delila ka n ta n tɔgɔ ma e ayi e bɛ n wele cogo di baba dɛ i y'a mɛn nin na mun kɛ ko fo n ka n tɔgɔ fɔ a ye a ka n weele n tɔgɔ la Dumbuya ni kɔrɔ nin man di dɔ ye fana
ne ba ala ka barika don la ne ko ale ma bɔ ala ka barika bɔ ne la sa e ko ko ne den ko ne fa tɛ e min bɛ k'e weele ko tɔntɔn e muso in o fana fa tɛ e ye dɛ
Parce que ee n balimamuso a i jɔ i jɔ i jɔ Sɔgɔna i jɔ i jɔ a ko bɛɛ bɛ ban sisan Umu i t'i nɛ Umu Ala kama sa i t'i nɛ ɲɛmati dɔɔni sa Umu Ala kama Umu a kɛ Ala kama Umu kana n ka furu sa dɛ Umu aa a ka ɲi sabu tiɲɛ fɔ de man di aw ye Ture ayi sabali awɔ a ka ɲi Ture ne ye n da bɔ a la ko k'i mun ye muso in ye
kɔrɔ ne yɛrɛ ye dabali bannen don nin ye n terikɛ muso de ye awɔ Ture sa An nana mun ka kɛlɛ ban na ni dɛ n filila cɛkɔrɔba ma n fa yafa n ma ala kama n tɛ yafa dɛ f'i ye n fana sɔrɔ i ma n tɔɲɔ n ka so i ye n tɔɲɔ dɛ ne de ye n'i cɛ ka kɛlɛ ban yan i ma miiri o la Ɔn n filila i ma parce que bonya na n t'a dɔn f'i la jɔlen don fo i la sigilen don. Mais e ka ɲi ka ne dɔgɔya. Dumbuya olu fana dɔw tɛ dala kuma ye sa. N ka mun b'a la?
Ayi n fa comme e fana ko ne kana f'i ma ko cɛkɔrɔbaw de fana ye ne filɛ. E ka ɲi ka na ne dɔgɔya n ka so. A man kan ayi a man kan.
Ee ayi yafa n ma yafa n ma. Ne de ye nin ye i ka kuma in cɛ a cɛ bɛ yen wa? O kɛra koyi Jalo Jalo a bɛ yen.
Fulakɛ mɔgɔ sɛbɛba a sabalila a ka kuma man ca. Ne de ye e ni cɛ ka kɛlɛ ban ye. O kɛra koyi.

i fana bɛ mun kɛ so in kɔnɔ n ye walima walima nin ye dɔgɔtɔrɔya bolodalen de
ye lafiya fɔlɔ i ni na lafiya i somɔgɔw nana ee somɔgɔ jumɛn somɔgɔ joli b'i la bamakɔ yan kelen kɛ o de don i kɔrɔkɛ jɔn y'i yɔrɔ fɔ a ye k'i yɔrɔ f'a ye wa ninnu bɛ taa ni ka segin la butigi la a bɛ ne ka na semaine fila bɔ sa koyi

y'a cɛ siri kosɛbɛ ka se k'a yɔrɔ ɲini ka Penda ninnu weele n'o y'i yɛrɛ buranmuso ye ka se ka na yɔrɔ yɛrɛ la u taara u ni n tɔgɔma yɛrɛ kuma minɛ tɔgɔma ko ka ne weele ka na sabula kuma dɔ bɛn don cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ cɛw ni musow kan u ye ne weele o y'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ n ka campagne kɛyɔrɔ la mais n y'o bila n bolila ka na n nakun y'o ye n dɔgɔnin parce que hadamaden n'aw bɛ ɲɔgɔn kan jagoya waati dɔ a bɛ funufunu ɲɔgɔn kɔ hali n'a sɔrɔ ale y'a tan ni dusu ye a ma hakili lajɛ ale bɔra n'o tɛ ne ka so ale ka so de ne tɛ yen ale de bɛ ka kan ne ka so ta o n'ale bolila o ale bolila ka responsabilité de ye vraiment n'a yɔrɔ dɔnna ka ban ne ko nana mɔgɔ i tɛ se ka adamaden minɛ ka bon so dɔ kɔnɔ i n'a fɔ bagan de fait que a ye waati k'aw fɛ yan vraiment a tɛ se ka minɛ ten fo aw fana aw ni ne ka kuma dɔ fɔ n'a ye ɲɔgɔn faamu pour que ni dɔgɔnin ka taa sinon tiɲɛ yɛrɛ de la a ka di ni dɔgɔnin ka segin ka taa so n yɛrɛ nakunbaw ye kɔrɔ
e yɛrɛ ma kɛlɛ fɔ e ko nana dɔrɔn ka kuma ta camancɛ la n dɔgɔnin kɛra tan u y'a don tan u y'a bɔ tan mais mun y'i dɔgɔnin labɔ so kɔnɔ mɛ k'i b'a daminɛ in de kɛlɛ tɛ fɔlɔ n na wala nimuso n'o ye pd gɛlɛya de donna bon ni pda cɛ cɛn don ne mana na pda tun kuma fɔ ne bɛ mori la sigi a pzre ppzse b'a fɔ momɛd pda ye muso di Ka n'i ta Pɛnda fɛ a ka ko kun mais ko nana gɛlɛya Mohamed ni Pɛnda cɛ sinon Mohamed ye waati min kɛ ne fɛ yen Mohamed tun tɛ se k'a ɲɛ jɔ ne ɲɛ na hali n'an bɛ ka dumuni kɛ a yɛrɛ finalement ne ko ka ne ni Mohamed ka dumuni bɔ ɲɔgɔn kan parce que a bɛ malo ne ma ka dumuni kɛ k'a fɔ ko kuma bɛ yen ko Mohamed ye kuma min fɔ ne ma min ye ne tɔɔrɔ a ma deli ka kɛ Mohamed ni Pɛnda de ka ko nana gɛlɛya kɔrɔ i b'a dɔn ne mana bɔ sɔgɔma waati la n bɛ don fo 20h waati la 20h bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ n tɛ so kɔnɔ bon so réalité ne tɛ se k'o dɔn Pɛnda ne mana na Pɛnda bɛ kuma ɲɛfɔ ne ye Mohamed tɛ kuma n' ye Mohamed ɲɛ Mohamed tɛ kuma bon mɔgɔ min tɛ kuma i bɛ se k'o kɔnɔ dɔn bon don la mankan juguyara ne nana ka bɔ baara la ko Mohamed y'a ka minɛn cɛ Dirisa PV ta n k'i ka PV ta kumakanw sɛbɛn ayiwa ba
naamu tonton n ka sariya n ka sariya tigɛ gafe ta ka na sariya bɛ tigɛ gafe min na i k'a ta i fɛ ka na ayiwa Dirisa e ka PV sɛbɛn o tuma yan ye tribunal ye ne nana sɔrɔ Mohamed bɔra non fili tɛ kɛ kuma la ne fɛ yan balimamuso i ko tribunal tribunal tɛ dɛ e b'o fana kɛ wa i jɔ
i tɔgɔ ko Madame Diallo baramuso tribunal tɛ ne ka so ye nka fili de tɛ kɛ kuma la ne fɛ yan o y'i jo ye dɛ n'i y'a mɛn n filila a ma sɛbɛn de o ye tiɲɛ voilà ni an seginna a kan k'a fɔ a ye ne ma nin fɔ i kumakan sɛbɛnnen don voilà ne ta bɛ ten o kuma tɛmɛ ni kuma ye ne nana sɔrɔ Mohamed y'a ka minɛn cɛ ne ma Mohamed sɔrɔ ka se ka Mohamed ɲininka kun jumɛn na a y'a ka minɛn cɛ bon n taara ekɔliso la siɲɛ caman, unhun, parce que ne t'a ka programme dɔn, unhun, ne kɔni tun bɛ taa ten hasardement ni n'a ye ɲɔgɔn ye, unhun, bon ɛ i m'a ye e filila o yɔrɔ la, Mohamed ma, a kuma ma sara i la, ne fɛ yan mɔgɔ tɛ kuma, ɔɔ, n'o tɛ Mohamed m'a ka minɛn cɛ ten dɛ, n k'i k'i nɛn minɛ, Dili, ou bien i bɛ bɔ kɛnɛma, Dili, ayi i jɔ he, n'a kumana tugun a bɛ bɔ kɛnɛma, ɔ n ye n makun, voilà unhun, d'accord Bon maintenant depuis Mohamɛdi bɔra o la sa fo ni bi yɛrɛ tɛ, unhun, bon halisa n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'o tɛ ni bi yɛrɛ tɛ, unhun, ne ni Mohamɛdi ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan kɔrɔ, unhun, n'i y'a ye i bɛ mɔgɔw ɲininka kun jumɛn y'i bɔ, unhun, o y'a ye n'a ye ɲɔgɔn ye nin, très bien, ne kɔni nana sɔrɔ Mohamɛdi tɛ yen fo bi ne ni Mohamɛdi ma ɲɔgɔn ye, kuma ɲɛna, ɛ yani n bɛ taa yɔrɔ jan ne ko e ma e ma aw mun ye nin ye, ɔ ne wa, unhun, n mun don, ɔ ɛ nin nin terimuso de ye ne ye a dakawuli terimuso, ɔ sisan kɔni e de bɛ Kulibali e de bɛ Ture kun E de bɛ Ture kun ayi komi a bɛɛ kɛra ne ɲɛna n'a kɛra e ɲɛna e bɛ si a ka so wa ayi ne tɛ si i somɔgɔ don ayi n somɔgɔ tɛ n'a kɛra somɔgɔ ye ko ne de y'a ɲini ka hali bi wa yafa n ma
baba ne m'a f'i ye n ko muso in a k'a to ne ma muso in fura bɛ ne bolo a bɛ bɔ kɛnɛ ma e ka kuma in bɛɛ laban ɲɛna wa a tɔ bɛ fɔ a kɔ Mohamɛdi sani n bɛ kuma d'e ma n b'a di muso ma fɔlɔ baramuso k'a kɛra cogo di kɔmi ne cɛ y'a bɛɛ fɔ ka ban ne ni Mohamɛdi an ma se ka ɲɔgɔn faamuya kun n'a t'a na kuma ala ko tiɲɛ basi foyisi kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ a nana ko dɔw daminɛ ni mɔgɔ kuntanw tun bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ dɔnku olu ma ne ne tun y'a essayer k'a ladi k'a bila sira ɲuman kan mɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamuya mɛ kɔmi ne bɛ so kɔnɔ ale fana bɛ so kɔnɔ n'ale ye kojugu kɛ n'a kɔrɔkɛ nana fo ne k'o labɔ a kalama n'a tɛ n'a fɛn kɛra a kɔrɔkɛ bɛna fɔ ko ne y'a ka du ci a kɔfɛ dɔnku o d'a to ne fana y'a fɔ a ni kɔrɔkɛ ma se ka bɛn a fana bɔra e ka kuma banna dɔnku Mohamɛdi kuma b'i bolo i kɔrɔmuso ni i kɔrɔkɛ n'a muso bɔra kuma la sisan mun y'e bɔ
u y'a fɔ cogo min na n ni muso in de tɛ bɛn n'o tɛ nin n baden kɔrɔkɛ de ye fa kelen ba kelen n nana ekɔli de nɔfɛ aw yɛrɛ bɔlen don a ma se fɔli la awɔ kɔrɔkɛ in gɛlɛya foyi ma tɛmɛ ne ni kɔrɔkɛ cɛ nka n ni muso in de ma bɛn n ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye n b'a ka baara kɛ musoya baara foyi tɛ yen n tɛ min k'a ye n ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nka a ko k'a ɲɛ bɛ da mɔgɔ kɔ k'a ɲɛ tɛ da ne Mohamɛdi kan non ne dun bɛ ka siran yɛrɛ n kana n kɔrɔkɛ n'a muso ka furu sa ne fana y'a lajɛ ka n ka minɛnw cɛ n fa de ɲɛ t'a la ne yɛrɛ y'o seere n k'i k'i nɛn minɛ n m'a fɛ ko kuma in bɛ bɔ i kɔfɛ kuma in bɛ ban i kɔfɛ n'i kumana tuguni e y'o seere ne ye seere ɲini fɔlɔ Ɔɔ. ni seereya sera n bɛ kuma di seerew ma o ye tiɲɛ Ɔhɔn, Mohamɛdi kuma Mohamɛdi tɛmɛ n'i ka kuma i kana ɲinɛ dɛ n ni kɔrɔkɛ muso tɛ bɛn Ne kɔrɔkɛ ye n gɛn ka du ten ne ni kɔrɔkɛ muso tɛ bɛn ka n pan kuma kunna n'a muso tɛ bɛn a deli k'i jɛ dumuni na wa a ye n jɛ dumuni na a n bɛ taa ekɔli la n tɛ dumuni kɛ n tɛ daraka dun e Mohamɛdi kuma ma d'i ma e kumana sa ne bɛ haya an bɛ tiɲɛ de kunna yan a bɛ ɲɔgɔn haya kɛnɛ ne ka so tɛ a y'a to fila ka tila kuma
n bɛ wuli sɔgɔmada fɛ n bɛ taa ekɔli la n tɛ daraka dun wa n'i nana tilela kɛrɛbɛtɛ e mohamɛdi k'i nɛn minɛ a a bɛ ka nkalon de da i nɛn minɛ pourtant n dɔgɔ i bɛ kangari da i muso ye penda ça c'est quoi ça ne manière sugu di
ne fa i ɲɛ t'a la nkalontigɛla t'a fɛ a sɔnjugu ka fɔ dɛ
O kɛlen nkalontigɛla tɛ sɔn a sɔnjugu kan n'i tilara ne yɛrɛ bɛ kɛ seere e y'i yɛrɛ k'a ye kaban n bɛ n sigi n'a tɛ k'i ma basi est-ce que an tɛ bila kɛnɛ ma an yɛrɛ ka kuma ayi dɛ o tɛ ɲɛ ni min kɛra o ka fɔ a bɛ kɛ ten bɛ kɛ ten kuma in laban bɛ fɔ e kɔni kɔ ma tɔw dɔn e kɔni a bɛ fɔ e kɔ mohamɛdi donc o de kɛra e bɔcogo ye o kɛra n bɔcogo ye muso n ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ n kɔrɔkɛ muso ye n ye min kɛ o ma min kɛ o ni n kɔrɔkɛ nana a bɛ nkalon tigɛ k'a da ne mamadi la pour que ka n nege bɔ n kɔrɔkɛ la cogo min na o d'a to n ye so bila a y'a fɔ n kɔrɔkɛ ɲɛna n kɔrɔkɛ fana ko n ka minɛnw cɛ n ka du bila n'i y'a dɔn n n'a muso tɛ bɛn n ka du ye k'a to yen e kɔrɔkɛ de da y'o fɔ n kɔrɔkɛ da de y'a fɔ n ye tan cogo la a yɛrɛ sigi bɛ n tɛ nkalon tigɛ k'a d'a la

Kuranɛ bɛ na o parce que ne ka gafe bɛ yan wa bɛɛ b'i tigɛ d'a kan i seere o i mɔgɔ gansan o wa bɛɛ b'i tigɛ d'a kan an bɛ kiiri tigɛ aw aw ko ne ka nkalon tigɛ nkalon tigɛ ala kama a t'a yɛrɛ jeni nɔfɛ tɛ lasigi ma se tigɛda kuranɛ kama hali k'i ka kuranɛ to a tɛ se k'i bolo d'a kan anw yɛrɛ ye seere umu de aaa o tun bɛ bamkɔnɔsɛ de don wa mun don tigida Aw bɛɛ bɛ ayi ne bɛ tiɲɛ bɛ fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ mais an k'a to kuma ka d'a ma bon sisan an ye kuma mɛn mohamɛdi seerew fɛ yan minnu bɛ dɔɔnin dɔn a ko la tigida a tɔgɔ de ko tigida wa ne tɔgɔ tigida bɛ kuma min fɔra bɛɛ tiɲɛ don wa nkalon don an ka tiɲɛ fɔ an ni ala cɛ hmm. mohamɛdi sera an yɛrɛ ma hmm. a taara kangari da an ye hmm. a ye kuma caman fɔ an ye
an y'a fɔ an terimuso ye a m'an lamɛn a don a y'a k'an bolo kɛlɛ ye an ka kuma an ni ala cɛla la
ne tɔgɔ bɔra i kɔnɔ a bɔra n kɔnɔ a tɛ kɛ n kɔnɔ ah, ne tɔgɔ umu umu ɔhɔ ɔhɔ umu kɔni umu umu jalo i kɛra jalo ye fana umu sangare don sa A ka ɲi ne kun ɲinɛna jamu kɔ n fa e ko mun ko min ko ne kana kuma ne ma kuma di ne ma o i cɛ ye jalo ye n'i kɛra jalo ye a ka kan a banna sisan denw de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɔrɔn o fana ye tiɲɛ jalo nse
dɔ fɔ kɛ seereya la wa ɛɛ n fa ne kɔni tɛ jeni mɔgɔ nɔfɛ i ɲɛ bɛ ni ne ko n bɛ tiɲɛ fɔ nin ko la o laban bɛ sɔn ka ne gɛn ka b'u nɔfɛ n'o tɛ i ɲɛ bɛ nin pɛnda min sigilen na mɔgɔ jugu fila tɛmɛnen tɛ pɛnda kan ne da ka wuli terimuso de don mais pɛnda tɛ mohamɛdi fɛ n'an ye dumunikɛ daminɛ lɔgɔma ɲɛ kelen de bɛ kɛ mohamɛdi kun an yɛrɛ b'a dun fo an bɛ garibu wele k'a tɔ di garibu ma o si t'a fiɲɛ ni mohamɛdi bɛ taa ekɔli la o y'a sɔrɔ ture ye wari di o wari kɔni y'an ka pari wari ye ala ko tiɲɛ O tɛ di mohamɛdi ma i b'a dɔn don kelen ta yɛrɛ min ye n dabali ban ayi baba tɛ o min ye n dabali ban don kana n ka kuma tigɛ n tɛ kuma tigɛ sa n terimuso min ka kuma sɔn ji la mohamɛdi ko don min na k'a bɛ dumuni kɛ a ko mohamɛdi ka taa gabugu kɔnɔ ko dumuni sigilen bɛ yen mohamɛdi nana ko e ko ne muso ko dumuni tɛ dɛ ko tuma n'a tɛ mohamɛdi tɛ se k'a tobi wa o don ne sisan
jɔn a kɛra ten n nka mohamɛdi fana dimina yɔrɔ dɔ la mohamɛdi jo t'o la K'a to tan n y'a mɛn sisan n dɔgɔ pɛnda a ma kɛ ten n dɔgɔ e ni jɔn ne t'a dɔn n dɔgɔ kuma filɛ nin ye n'o tɛ ɲɛ b'i dɔgɔ yɛrɛ la a tɛ sɔn tiɲɛ ma i nɛn mina ka bɔ n da la
ee bɛ dilan e laban bɛ taa kɛnɛ ma dɔgɔ nin bɛɛ fɔra a kɛra i sigilen ɲɛna tiɲɛ wa nkalon n fa hakɛ to n tɔ ye dakurun ɲɛ kelen ye a tɛ fɔ yan i b'a dɔn i dɔgɔnin i dɔgɔnin bɔra a ma bɔ i yɛrɛ ɲɛna ma i dɔgɔnin y'a fɔ sisan k'e de ko k'a ka minɛnw cɛ dɔgɔmuso ser'i la hɔn n ka dakurun ɲɛ kelen kun ye nin yɔrɔ ye k'i nɛn mina
muso n'a jɔyɔrɔ don du kɔnɔ dɔgɔkɛ n'a jɔyɔrɔ don du kɔnɔ ni nin y'a ɲɔgɔnnaw kɛra n'a y'i kamana gan se n ma n b'u fila bɛɛ convoquer n fɛ yan min bɛ min bɛ bɛɛ plasi yir'a la nka i yɛrɛ to musobakɔrɔ bolo a fɛ k'i ka balimaya cɛ k'a bila sira jugu kan i da ka bɔ n kunna dɛ muso
bon ni muso in t'a da n'a kumana tugun a bila kɛnɛ ma a t'a da n'i y'a dan ne ma o y'a sɔrɔ a taara kɛnɛ ma e k'i jɔ sa ka kuma walayi n'a kumana tugun a bɛ taa kɛnɛ ma e k'a to tan i y'a faamu n'a bɛ kɔrɔ i y'i yɛrɛ to musobakɔrɔ bolo a y'i ka du ci siga t'a la bon ne tɛ kuma fila fɔ nin na n tɛ saba fɔ i jo t'a la i jo t'a la bi i jo t'a la sini wa i muso filɛ ne sigilen n'a ma sabali n'a ma sabali hali e don dɔ a b'i pɛrɛdi parce que juguya sugu dɔ bɛ yen i bɛ juguya fo ka juguya i yɛrɛ ma ça c'est sûr e ni ala n'a kira cɛ i cɛ dɔgɔkɛ ba kelen fa kelen e b'o jɛ dumuni na ka tila k'o gɛn e bɛ cɛ kunsigi la o la wa a fɔ i bɛ yɛrɛ kunsigi la nka n tɛ digi e la o n bɛ jigi n dɔgɔ de la bon nin ko bɛɛ lajɛlen kuma lasurunya la ne tɛna kuma ba fɔ nin na parce que ne ko n bɛ kuma la ni ka kɛ ne ko kan ka kɛ n ka sariya yɛrɛ ye e dɔgɔ gɛɲɛ ɲɛ kɛmɛ e ye i muso gɛɲɛ ɲɛ kɛmɛ kɔrɔ o ye sariya tigɛ cogo ye minnu ko k'olu ye seere nafigiw ye dɛ hmm. n'a kɛr'u ɲɛ na n'u ma se ka fɛn ta bɔ a rɔ bɛɛ bɛ gɛɲɛ ɲɛ kɛmɛ kɛmɛ eh, an ta gɛɲɛ ɲɛ kɛmɛ ye jumɛn ye nafigiya
ah.
mun y'an bugɔ n'an bɛ kasi eh. nafigiya kɔni don tiɲɛ na ne m'o kɛ tiɲɛ na eh, zo a bolo fɛn min na a bɛɛ ye zo aw tagama ɲɔgɔn don aw teri don cɛkɔrɔba i kɔni kan'an dɔgɔya aw ma se ka foyi ta ka bɔ a la den bɔra mun na aw ma se k'a bali o ye tiɲɛ ye voilà n fa Tiɲɛ tɛ tila fila ye, aw m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ, unhun, n'aw tun y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ Muhamɛdi tɛ bɔ, o ye tiɲɛ ye, o kuma ka teli tiɲɛ t'a la wa, tiɲɛ b'a la, alors a banna, ɛɛ nka Dunbiya i se tɛ den min ka cɛlataga la i b'a fɔ ko k'o ni buran ɲuman bɛn, o ye tiɲɛ ye, an ye diɲɛ kan bɛɛ fɔ Pɛnda ye a m'a lamɛn, a m'a lamɛn dɛ, i ɲɛ b'i dɔgɔkɛ min sigilen na nin ye, unhun, ale fana kun tulo tɛ ko la, a ɲɛ tɛ ko la, ale kɔni jo t'a la yɛrɛ de, sabu ni muso ye ko o ko kɛ n'an ko k'an b'a fɔ a ye a b'an kɛlɛ ka fara a muso kan, ok, an bɛ mun fɔ, a ka ɲi ten

e de b'a dɔn min ka di i yɛrɛ ye i somɔgɔw kɔni nana bɛn de ka di ne ye i ka taa o ka di ne ye i n'u ka bɛn ka don da kelen ka bɔ da kelen nka n t'i don ko la min man di i ye mun de ka di e yɛrɛ bakun ye baba n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne ka to yan n'a t'i tɔɔrɔ ka ne tɔɔrɔ wa
e ka ne tɔɔrɔ ni mun ye a ɲininkali don ayi e ye kalo joli kɛ a ye n tɔɔrɔ awɔ n delila k'i gɛn ayi kɔngɔ y'i minɛ n ka so o awɔ ɲɔgɔn fila bɔ i da hakɛ to bɔ ɔhɔn. Mohamed ne b'a fɛ ee n Ture a to a ka ne tila ka kɔni kuma tun la b'a fɛ ka to yan Mhm. fo ka taa se n ka muso furu ma Wa tabarikala awɔ o y'o bannen ye. n'i ye muso furu Mhm. de temps en temps n bɛ taa bɔ n kɔrɔkɛ ye awɔ a n'a muso Eh, balimaya Mohamed. b'a nɔ la awɔ Mohamed tɛ balimaya sabali. b'a nɔ na. Mm, mm, e de bɛ sabali Mohamed. Mohamed sabalila dɛ N balima don tɛ b'a la o walayi an bɛ Mohamed sabali balima de bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ n y'a faamu sinji de bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ Mohamed ne y'a faamu
Dirisa Mohamed ye min fɔ kuma tɛ tɛmɛ o kan i b'a fɔ Ture an bɛ kuma wuli o kan
ko bɛɛ tɛ kɛ karaba ye don kelen ayi Kɔmi min kɛra kamalen na a dimi ma sumaya la fɔlɔ
an b'a to yen fo a ka sumaya n'a sumayara tuma min ne yɛrɛ bɛna hakili fara ɲɔgɔn kan n b'a fɔ balimaya ka gɛlɛn a ka taa gɛrɛ a balimakɛ la olu de ye fa kelen ba kelen nka nin yɔrɔnin na a ye min fɔ a ye cɛn fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɛ donc ni ne fana y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ komi n y'a gɛn ka bɔ n ka du kɔnɔ o fana ye tiɲɛ parce que a ko n'a bɛ to yan n'a tɛ kɛ ne ma baasi ye o tɛ kɛ ne ma baasi ye ayi i b'i ka so unhun ɛ i kɔrɔkɛ yɛrɛ ka so de ye yan ye koyi ne tun t'a dɔn k'i dɔgɔ i kɔrɔkɛ de ye nin ye sinon ni ko min ganna a bara a bɛ na a fɔ n ɲɛna n t'a dɔn mun na a ma na nin fɔ n ɲɛna donc nin ko ma tiɲɛ quoi Ture nin ko ɲalen don a bɛ komi sisan a ko dilanna ni ala sɔnna a ma Mohamɛdi b'a ka so de ɔ a ye min fana fɔ an k'a fana ka kumakan bato han baasi tɛ an ka to a kɔ ne b'i kɔ voilà n jigi b'a kan fɛnɛ i bɛna se ka n jigi tugu a tugura ka ban ni ala sɔnna a tugura nka bɛ fana ka taa i muso k'i jigi tugu sinon a b'i faga fu nin ko in ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ sisan sa kɔrɔ ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ sisan ayi e kan ka min kɛ o tɛmɛna a mɛnna Mohamɛdi ko mun ne ko ne kɔrɔkɛ bɛ n gɛn don min na ka bɔ a ka du kɔnɔ ee o ye gɔsɔnkinda ye kan'o fɔ n'i y'o fɔ sisan ne nana e fɛ i ye n bisimila n'e fana tun ye n gɛn n bɛ taa yɔrɔ jumɛn taa yɔrɔ t'i la ne tɛ se k'i sara sɔrɔ ala de b'an bɛɛ sara o kama de ne ko n bɛ to yan fo ka taa se n ka muso furu ma walayi kuma kelen kelen n bɛ to ka taa bɔ n kɔrɔkɛ ye n ye muso ɲuman ɲini ka di Dirisa ma a kɛra wa i ta bɛ ɲɛ ni Dirisa ta ye ni ala sɔnna an ka to ala kɔ Ture i n'i ka kɔlɛ n jɛra o ma n'an bɛ ɲɔgɔn ala k'a kɛ hɛrɛ ye
ɛ Umu a dun kɛra cogo di an a bɛ cogo di o tuma na mun b'aw fɛ yan bi ɔ Sɛki Umaru Umu ka estomac de wulilen don e tɛ k'o kɔlɔsi Umu ye o ye furamugu de bɛ Umu da kɔnɔ
nin ka furamugu ko in kɔni Sɛki Umaru n'i ma fɛɛrɛ kɛ Umu ka estomac y'a sɛgɛn ko furamugu bɛ ɲini ka Umu furu fara
ni Umu ka estomac m'a sɛgɛn jɔn ta b'a sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an
tɛ k'i kɔrɔfɔ ayi an ma fɛn f'i ma
an ma fɛn f'i ma k'i cɛ ka ɲi dɔrɔn e ye nin furamugu in bɔ min tuguni Wala Basiri bɛ ala minɛ ka nin furamugu ninnu di ne ma n'a y'a ye dɔrɔn a bɛ fura fɔ ne fana bɛ n tɛgɛ jɔ a bɛ n tɛgɛ fa jɔn a ko arajo baarakɛla voilà a y'o ye furamugu dɔ sirilen b'a kun i t'o ka furaw to yen aa o ka furamugu b'a bolo dɛ wa n'i ko bana o bana bɛ n na o furamugu dɔɔnin bɛ sɔrɔ ayi i kan'o to yen to yen aw tun bɛ ka ne kɔrɔfɔ o la yan sa ayi k'i ka estomac kɛlen don k'i sɛgɛn dɛ Ee ala ne ko e tun taara min i ye n ɲininka o diyara n ye sa n bɛ k'i da de makɔnɔ minɛ i t'i sigi so kɔnɔ dɔɔnin ka n sigi so e y'o ye i b'i sen kan
Jalo est-ce que i bɛ dugu in kɔnɔ yan munna an bɛ waati min na i ko sisan ni ne ye mɔgɔ wari sɔrɔ kuma ye n'i ma wari o wari sɔrɔ nin waati la ma da la n'i b'o sɔrɔ tuguni campagne da yɛlɛlen o t'anw ka traite ye wa campagne da yɛlɛlen i y'i présenté yan ayi ma présenté dɛ nka mɔgɔw jigisɛmɛ masa filɛ nin y'i kɔrɔ
depuis quand ye politigi daminɛ
Ja yɛrɛ tɛ ne tɔgɔ kura dɔn jigitugu jigitugu awɔ pati politigi mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i présenté an ka dugu in kɔnɔ yan i bɛ n'i jigi sɛmɛ ne Umu na daba i bɛ dɔ jigi tigɛ i bɛ dɔ jigi tigɛ o ye mun kuma ye mais kɔni ni bɛɛ nana a ta fɛn ɲɛna kɔni e na dɔ jigi tigɛ e bɛ se k'a bɛɛ ta ɲɛnabɔ k'a bɛɛ dimi bɔ E ni ne ye mɔgɔ tan ni ni ma ka mɔgɔ tan ni ni ma ka mɔgɔ tan ni ma mɔgɔ tan ni mɔgɔ wɛrɛ ma ma dɔ kɛ ni mɔgɔ tan tan taara fɔ tɛ bɛɛ ye ma dɔ kɛ
ye dɔn ka bɔ minɛ e ko ne bɛ mun f i ɲɛna i jija dɛ ni bɛ mɔgɔ tan di n'o taara voter mɔgɔ min o mɔgɔ tan wɛrɛ kana taa voter dɔ wɛrɛ dɛ ayi o tɛ se ka kɛ sisan koyi o ŋanamu ko bɔra la an tun b'o kɛ san min na o ni sisan tɛ kelen ye o kɛra e ta san de
e tɛ n ta e t'a kuma bila e t'a san kɛ Jalo Umu ne ye wari min sɔrɔ ne ma da ne b'o sɔrɔ dɔ wɛrɛ la e t'o sɔrɔ ne de ye ala laminɛ kɛ ni ne nin na voter sisan ne bɛ eau de javel ni barikatigi kɛ fɛn kɔnɔ ka taa n jɔ n ko n'i donna dɔrɔn n'u b'u bolokɔni bɛɛ tintin a la kana sɔn dɛ fitinin d'a la dɔrɔn n'o bɔra n b'o tereke k'o tereke k'o b'o la ka mɔgɔ wɛrɛ ta minɛ k'o d'o ma ka tila k'a to bɛ taa voter dɔ ye n'o fana bɔra ka na n b'o fana tereke k'o tereke ne de ye n t'o la kɛ k'u ka cɛnin bolo golo fosi o senfɛ halisa mɔgɔ o mɔgɔ fatura ne olu caman ka carte fara ɲɔgɔn kan dɛ nka ala de y'a kɛ yɛrɛ ma se ka passer muso na aa ye caman kɛ
nka o bɔra la u ye n jigi tigɛ dɛ walayi sabu u y'o bɔ a la sisan aw tɛ se ka to a la kelen aw de don o de ka ɲi a fɔra ko k'a kɛ jɛlenya de nka fasojɔ don n'i ye min sɔrɔ a la o ye n garisɛgɛ in ɲɛna Ɛ Jalo e bɛ jɔn de kɔ sisan Ture Ture awɔ a ka position ka ɲi kojugu a kɔni kun ka ɲi ne ta ye tiɲɛ yɛrɛ la o kɔmi e sen bɔra a la Ture ta ka ɲi sabu Ture filɛ sabu Ture filɛ nin ye kɛ olu kɔni ka lisi la ale ye deuxième ye nka komi aw ka lisi la e nana fo treizième na e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko mɔgɔ tan ni sabanan kɔni ko o pase man di e mɔgɔ mɔgɔ duuru fɔlɔ mana pase n b'o fɔ nka mɔgɔ tan ni sabanan e kɔni taalen taa n'a ye fo tan ni sabanan
Ayiwa baasi tɛ a ka ɲi komi a tɔ kɛra jalo dɛ fɛn m'a san u y'i nɛgɛn k'i ka wari minɛ n'o tɛ kabiri a fɔra k'e ye tan ni sabanan ye ne y'a dɔn ko tan ni saba man di ko la sabu kelen bɛ ko o ko jɛ o ko man di u yɛrɛ b'a fɔ ko chiffre impair wa jumɛn o tɛ de o man di o man di un man di o la quoi ayi f'a ka kɛ deux ye un personne kɛlen ka ko jumɛn kɛ
e kelen dɔrɔn de b'a fɔ ko un man di bɛɛ b'a dɔn un bɛ deux ɲɛ e b'a dɔn i ko ko deux ka di ayi jalo ayi e ko deux ka di e m'a fɔ ko un man di yan a e de ko un man di i ko ko deux ka di
ni deux ka di est-ce que an tɛ an tɛ deux fara e kan eh, o n'o bɛ ɲɔgɔn sira la deux ka di koyi impair man di koyi e tɛ un ye ayi ne kɔni t'a la ɔ ne tɛ deux ye wa ne ko ayi non non non a tɛ ɲagami koyi mun a Jalo an o ye kuma wɛrɛ ye i ye i ye ɛɛ ne bɛ deux fara i kan Ala ki baro n'an m'an ka baro kɛ kuma la un an ka ninnu bɔ a la o de ka fisa an ka nin bɔ a la awɔ an k'o bɔ a la awɔ i fana ka n ta in bɔ a la unhun ee Jalo wa i ɲɛ bɛ politiki mɔgɔkɔrɔ binnen na kura ko man d'a ye dɛ
o kɔrɔ sisan ne bɛ ka jalo Ture ka kuma fɔ o digi kun e la ne de y'a fɔ k'a digila n na ɔ an yɛrɛ taara Ture ye ne terikɛ de ye ni Ture pasera a bɛ a bɛ i n'a fɔ ne pasera aa tibarikala ne bɛ ka disiriki de ɲini sisan ne tɛ maire piya piya ko mun ne bɛ disiriki de ɲini na sisan jalo ko disiriki wa awɔ jalo jalo t'i dafa gɔndɛni dala kaba de la
a bɛ k'i ɲɛna e yɛrɛ ma maire communal sɔrɔ fɔlɔ e ko disiriki ne t'o kɔ tuguni n t'o ɲini yɛrɛ ala k'a nɔgɔya i ye a ye t'o campagne kɛ yan an b'a kɛ jalo k'a kɛ fo k'a s'a dan na Ture ta in kɛ fɔlɔ n'o ɲɛna
jalo ala de b'anw fɛ ne mun kɔni sen mana don ko o ko la ala de b'o ko latilen awɔ an ye Mohamɛd ye mun Mohamɛd Ture dɔgɔkɛ fo k'a ɲɛ mini ɲɛ ɲɛ da ni da aw bɛɛ ɲɛba naani sigilen Ture b'a kalama jaa an bɛ ka Mohamɛd ɲini yɔrɔ jan Mohamed b'an senkɔrɔ yan kana sa h cɛkɔrɔba in sa ɛ ne ka o san jan suteli ne taara toure fɛ min na aw taara cɛkɔrɔba min nɔfɛ kɛ f'a taara kuma fɔ k'a ban Mohamed b'o cɛkɔrɔba in de fɛ yen o Dumuya in yɛrɛ de don Mohamed tun bɛ yen de ja an bɛ ka Mohamed ɲini yɔrɔ jan Mohamed tun bɛ Dumuya de fɛ yen walayi ɛ n'i ye Mohamed ye, un, a bonya cogo tɛ n'e ta ye, n'a bɛ taama a sen b'a kɛ ding ding ee,
aa hali ni mɔgɔ min ma Mohamed ye Umu, o n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ dɔ ko dɔ bɛ yen, Mohamed kɛra fɛn ye koyi, o tuma na o, ɔn, a kɛra gorobara de ye sa, bɛrɛ t'a ni gorobara cɛ, anhan, i y'a dɔn gorobara ninnu filɛ nin ye kɛ, ɔn, olu bɛ nɛgɛ de ta k'u kɔgɔ, anhan, mais Mohamed ta ye dumuni yɛrɛ de ye dumuni kɔgɔli ni nɛgɛ kɔgɔli tɛ kelen ye dɛ Mohamed bonyana ka jɛ wa baara ɲuman b'a bɔ de la baara ɲuman e dɔgɔtɔrɔya tɛ baara ɲuman ye ni mɔgɔw banana k'u furakɛ a ye o a bɛ kɔnɔfara la ko wa ye a ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ baara ɲuman na wa kɔnɔfaralaw ka ɲɛmɔgɔ kɛra de nka an taalen kɛ Ture kelen k'a ye kɛ fo Ture bɛ to k'i ɲɛ munumunu Mohamed nɔfɛ k'a nimisa k'a nimisa mais o jago o k'a la n y'a ladi Penda ma i ka muso yɛrɛ fana kɛra cogo ye o de f'i ɲɛna a y'a sigi k'a da wagati a ma se hali ka kuma k'an y'a feere a ma k'a feere a ma an natɔla an y'an da tigɛ ɲɔgɔn na si ma kuma si fɛ A n'aw kɛlɛla, a n'aw kɛlɛla, an bɛɛ taara an ka sira fɛ, Tigida taara a ka so ne yɛrɛ nana an ka so, a mɔgɔ o mɔgɔ, aa, ko fo n'an tɛ nkalon tigɛ, ɛɛ n ko i tɔgɔ, ɛɛ, ka nkalon tigɛ Mohamɛdi ye wa, k'an ka nkalon tigɛ k'a fɔ k'ale tun bɛ Mohamɛdi fɛ ko Mohamɛdi yɛrɛ de y'a ka minɛn cɛn n k'an t'o k'i ye abada, Mohamɛdi sigilen ɲɛna, o bɛ se ka kɛ, Mohamɛdi yɛrɛ y'a ta walawala a yɛrɛ ye walasa i b'a fɔ ko ni Mohamɛdi kumakɛbali in tun tɛ, a banna, ɔ mais baden ninnu bɛ kinni kɛ o, a y'a ye cɛnin nin siri k'a d'a kun, walahi ɛ Mohamɛdi kɛra fɛn ye bi. Mais ne ma jigin ne ma jigin ɛɛ madame Ture la koyi. E jiginna jɔni na? Ne jiginna Ture de la. Ee. Parce que ale tora a muso nɔfɛ. Ɔɔ. O de nana ni nin ye o. O de nana ni nin ye yarɔ.
Ɔn! E bɛ se k'i balima labila cogo di i muso ye? Anhan!
Han! Yarɔ! Mɔgɔ tɛ se k'i balima labila muso ye koyi. I tɛ se k'o labila sa. Han! E b'o labila cogo di? A labila man di.
Jɔn ko Ala, a labila man di. Ɔn! Jalo a tɛ? N ka kuma de ye nin ye, a bɛ kuma ɲɛ, jaa ni ne fana tun ye n ban Safi la kɛ, ɔn, e Ala madame Ture sigira golo min kan yen, ne tun bɛ sigi fɛn kan min t'o golo ye, ayi kelenw tɛ dɛ, a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ o, manamana ko tɛ kelen ye dɛ, a bɛɛ de ye kelen ye, a bɛɛ de ye balimaya kelen ye wa a bɛɛ de bɛ sisi a tɛ mɛnɛ, ayi ayi Safi Safi ta ni Mohamɛdi ta kelenw tɛ dɛ, ɔnhɔn, don min na e y'i ban k'e tɛ taa Safi nɔfɛ kɛ, ni ne fana tun tugura e kɔ a bɛ laban nin kelen de la Aw bɛ laban o la cogo di? Mohamed. A bɛ laban o kelen de la kɛ. Safi de y'a ka minɛn cɛ a yɛrɛ ye ka taa. A ye ko kolon kɛ a yɛrɛ b'a dɔn. Mohamed de y'a ka minɛn cɛ.
Jɔn de y'a cɛ k'a d'a ma? N k'a yɛrɛ de y'a cɛ a yɛrɛ ye. Mais kɔrɔkɛ de y'a gɛn o.
E de m'a fɔ ko Safi ka taa? K'i tɛ fɛ ka Safi ye, e yɛrɛ da m'a fɔ wa? N m'a fɔ a ɲɛna. I y'a fɔ. Safi! Ee nin ka ɲi ten sa, nin kuma ka ɲi ten. E Safi! I bɛna ne cɛkɔrɔba lasiga jɔn na. Na yan. O tɛ jɔn ye o. E Dili! An ka nin kuma bila ten.
E ko ne wa?
Ne ko
don min y'i ka minɛn cɛ jɔn de y'a fɔ e ka taa ko an ka nin kuma kan tɛ sa ee sa sa la bara la bara la
sa n'a Umu, un, Safi cɛlakaw nana n'u ka fɛn bɛɛ ye, ee, ɔ donc a ko bɛ, a ko ka kan ka kɛ cogo di a yɛrɛ fɛ sisan, ee, a ko ka kan ka kɛ cogo di e ye somɔgɔw labɔ a kalama wa,
tiɲɛ na ne ma fɛn foyi fɔ, ɔ y'a dɔn o man kan dɛ, i bɛ somɔgɔw de wele k'a f'u ɲɛna, unhun, ko Safi ye cɛ sɔrɔ k'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ban an bɛ don latigɛ u yɛrɛ de bɛ don latigɛ k'an wele k'a fɔ an ɲɛna nin don an bɛ na an b'a kɛ an b'a kɛ n'o tɛ n'an fana y'a k'an yɛrɛ ma ten o man ɲi dɛ n'a dun bɛ so o fana ye tiɲɛ d'accord
n'a ma kɛ basi ye ni Cheikh Umaru ne yɛrɛ bɛ fɛ k'an labɛn ka taa so ka na sani don ka latigɛ ee Safi
ka taa so wa ka taa bɔ yen wa
Safi Safi bi y'e bila yan sotaa ko kuma tun tɛ se ka to da la e e ma se ka taa bɔ fo so sisan min mɔgɔw nana n'u ka fɛnw ye k'u bɛna u ka furusiri don latigɛ e b'a fɔ k'e bɛ taa bɔ so
a fɔ Safi a tɛ ne ka mara la tuguni dɛ a b'a cɛlakaw ka mara la tiɲɛ yɛrɛ la u nana n'u ka fɛn bɛɛ an ka juru t'u la foyi donc a tɛ ne sago la tuguni dɛ
Safi n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ sa a bɛ voyager fɛn o fɛn kɛ sa a b'olu sago de la olu de b'a fɔ a bɛ se ka taa olu de b'a fɔ a kana taa n'u ko k'a tɛ taa a tɛ taa dɛ ɔ safi i yɛrɛ de bɛ nin fɔ samakɛ ye sa dɛ n'a sɔnna a fɔra a bana n'a ma sɔn fana i bɛ to a ne ko Safi yɛrɛ bɛ taa mun so dɛ Safi Umu kɛ n'i nana tunga la n'i ye dɔ kɛ ni tunga ma diya i la i b'i kɔ lasegin so aa Safi fɛnɲininaba Safi i tun bɛ damanda de la wa i tun bɛ baarakɛdenya de la wa i tun bɛ mun baara la Umu m'a fɔ k'ali n'i ye sibiri ɲɛ kelen ta i faso kɔ k'o ye tunga ye de
aa safi hmm. ne bɛ fɛ k'i ɲininka fana tunga de ma diya i la komi n bɛ ka na furu la n bɛ taa n sen buguri cɛ an ka dugu la ka na ayiwa jalo ah. kuma tɛ nin ye k'a bɛ taa sen buguri cɛ umu depuis a daminɛ ne m'a f'i ye n ko n dalen tɛ safi la ah, safi da de fana y'a fɔ n ye dɛ ayi de Sɛki Umaru foyi walayi foyi n ka minɛn misɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ maa fɛ yen kɛ ni n yɛrɛ tɛgɛ ma se k'olu dalajɛ nka maa tɛ se k'olu bɛɛ hakili tɛ se k'olu bɛɛ ye k'olu cɛ ka na Safi ee mun na e ma t'o ta sani nin ko bɛɛ ka ɲɛnabɔ Ala akibaru Ala Sɛki Umaru i hakili latigɛ sa foyi tɛ ne Safi ma ee Safi minɛn ko jumɛn de b'e la o tɛ sa Safi est-ce que e jɛlen don i cɛ kɔrɔ kɔ.

a kunkolodimi kɔni bɛ ne na Safi bɛ fɛ ka taa i yɛrɛ jira a cɛ kɔrɔ de la jagoya o k'a ye a banna cogo di n'i bɛ fɛ ka taa i yɛrɛ jira i cɛ kɔrɔ de la k'a k'i lajɛ k'i filɛ nin i bonyara i jɛra a banna a tɛ sɔn sa a tɛ sɔn sa i b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ tɛ m'a fɔ a bɛ fɛ ka taa mugulabɔ de la Safi Safi mugulabɔ ninnu dɔw dun filɛ nin a laban bɛ mɔgɔ mako sa
cɛ ne t'a fɛ koyi ne tɛ taa mugulabɔ la ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka taa tuuru cɛ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ɲkɔ ɲkɔ parce que i bɔ tuma a y'i maltraité i fasalen don i nana sa i kɛra belebeleba wuli ka bɔ kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ k'i ye muso dafalen walayi e ko dɔgɔkun kelen dɔrɔn i b'o k' ye don o don k'an pare k'an munumunu Surtout Umu ye bazin ninnu minnu dila nɔ fo n k'olu don ani ɔrɔbu ni zipu ninnu ee wa Umu ni n bɛ taa i bɛ sanuya ji in kɛ i b'o carton dama dama bila n kun o tuma n'i taara i t'aw ka dugu la ji min abada i b'o ji dɔrɔn de kan
Umu de ko f'a ka ɲɛ de ye ani sinamuso sinamuso ɲuman bɛ a ma a ɲininka a ni Samakɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yan
wa safi k'i ni samakɛ de bɛ taa samakɛ ko kɛra mun ko n bɛ taa sara ma la ka na k'a bɛ taa sara ma la hali ni samakɛ ko k'a ka taa safi tɛ taa e jalo ni samakɛ t'a nɔfɛ u ka taa ɲɔgɔn fɛ ka na safi tɛ taa taali ma bɔ ne dalen tɛ safi la ne dalen don ne dalen t'a la ee seku umaru walayi seku umaru da ye dɔgɔkun kelen de n bɛ sara ma la ma ka sekere dɔw fana bɛ n bolo n ka sekere dɔw bɛ ma bolo olu ye musoya sekerew ye an b'olu fɔ ɲɔgɔn ye n bɛ tila ka na dɔgɔkun kelen dɔrɔn safi n'a ma diya seku umaru ni umu bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ne ta bɔ a la ka bɔ ne muso
ne tɛna taa dɛ umu tɛ ka taa

awɔ n y'a mɛn a jɛn ɲini i cɛ fɛ i tɔgɔ jalo e k'i ta doni jigin a k'a jɛn ɲini a cɛ fɛ n'a cɛ ko ko awɔ a cɛ ka pase d'a ma a cɛ k'a labɛn u ka taa u ka bɛn a la banna i k'i ta bɔ a la e b'a dɔn o ma e tɛ dugu yɔrɔ dɔn wa e tɛ dugu sira dɔn wa ni safi mana taa nɔfɛ kɛ

Sɔkɔna yɛrɛ ta n'o tɛ ne n'ale mana kɛ se la ɲɔgɔn faamuya la an tɛ dumuya to fan kelen mɔgɔ fu a b'i si kɛ don i datigɛdala na nafa t'a la a tɛ to di mɔgɔ ma a tɛ ji di mɔgɔ ma fo tiɲɛli e dumuya sigilen don ya fila kan dɔ bɛ ko dɔ kala a kelen wa i sigi ta k'i mabɔ a la denbaya la nin sugu de kan ka ja bolo karatatatatatatafa kɛ segin a kɔ dan bɛ ko la aa cɛ sɔkɔna ne yɛrɛ tɛrɛ ko e wele hakɛ to yan
sara mun kɛra sɔkɔna e y'a seli sa sɔkɔna an kɛ hakili sɔrɔ dɛ e ye sara mun ko la sɔkɔna bi ma dugusa gbɛ dɛ sara o cɛ an t'an kɔfilɛ ba sara ne siyannama ka taga bolo min ta k'e sɛgɛrɛ e man kan k'i kɔ don ne bolo cogo dɔrɔn bari sara ne fana ye miiri kɛ kɔrɔlen dɔw la kɛ Ne tɛ da e la kuma dɔw la de k'i ni miiri o la o fili kɔfɛ o kɛ ji bɔnɛ nin ayiwa an kana ɲɔgɔn mina tɛmɛnen ma an ye ɲɔgɔn mina siyan ma ni ko ten ni n'a mɛn
o miiri kelenw de tɛrɛ ka ne fana bila n tɛrɛ tɛ ka ɲuman k'e la ne na n ta fili kɔfɛ i fana ka ɲina i ta kɔ e na min kɛ ne la o lon sufɛ sɔkɔna mɔgɔ tɛ nin kɛla mɔgɔ la dɛ sara ne mun kɛ la dumuya don e bara an na bɛnkan de kɛ ne ye nɔfɛ kɛlɛ la e ye sin ka datugu dumuya de la k'i ban dumuya labɔli ko ma e sara sara o ma diya n ye dɛ o kɔni ma diya ne ye e na ko ɲuman k'o de fɛ o ayi sara o ma ɲi mɛ sara ne fana tun ye datugu o fana ne tɛ juguman ye o e nu jo t'o rɔ e de tun man kan k'o kɛ mɛnɛ an bɛnna min kan bɛnkan ye bɛnkan de ye sisan n'an fana y'o kɛ kɛ a bɛna si kɛnɛ ma de sa e kɛ nin e kɛ nin bolo kan dumuya tɛ diya e ye ka tɛmɛ ne kan a duman kun bɛɛ lajɛlen nka ee an de Ala k'a kɛ ko bɔ mɔgɔ rɔ a na min sisan kɛ n'i la y'o yɔrɔnin fɔ bɛɛ b'i ta degré de dɔn dɛ ɔ, a na min fɛ e ye sɔkɔna sabari a na min f- min kɛ e la o le ma bɛn ne ma n'o tɛ a ma fɛn kɛ ne la o, mun, a na e la maloya min kɛ o don ne an tolen t'o nɔfɛ kɛlɛ la ne ka n ka ɲɛ in jatigɛ ka bɔ Dunbiya la, ɔ sisan ne ta to yen a banna taa nɔfɛ ne t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen i y'a mɛn, ne tɛ taga a nɔfɛ dɛ ne k'i wele de n'an ka bɛn kelen kan o de don n'o tɛ awɔ sara n'i ye min fɔ n bɛ sɔn a ma an ka bɛn kelen kan, n'o tɛ fɛn tɛ ne ni Dunbiya cɛ bi o, unhun, ne ka fɛn o fɛn kɛ da fila nɔ ne k'a bɛɛ kɛ e nɔfɛ kɛlɛ kama sara n b'i kɔ
n'i ka se ka ne faamuya o de bɛ fi y'a mɛn
an bɛ e ni ne mana jɛ ka don da kelen fɛ n' cɛ Dunbiya la ko siyaman ye ni Dunbiya an ka jɛ e tɛ ne labila ne t'e labila Dunbiya la ko siyaman ye a b'a bolo kan i n'a fɔ ko jumɛn e y'a dɔn kɛ a kelen wale dɔ ko i sigila ye ko a tɛ mɔgɔninfin ko rɔ nin da fila ɔ sara ni tɔntɔn y'o kɛ o an min fana ye muso ye an man kan tɛ k'a fɔ k'an fana bɛ dusu ta ko an fana b'an yɔrɔ janya a la An kan ka gɛrɛ a la de sara k'a diinɛ ɲini k'a dɔn o mɔgɔ lari ale ka sɔn ee sara hali n'a ma sɔn kɛ an minnu ye muso ye kɛ an de b'an timinandiya f'a ka sɔn mais muso bɛ se k'i sigi ko n cɛ dimina a y'a mabɔ n fana bɛ n ta juguya n'a ta ye sara n'o kɛra aw tɛ ɲɛ dɛ baasi tɛ
ni wa n'an gɛrɛla tɔntɔn la a bɛ nin dabila ayiwa e fɔlɔ wa i madon a la ne k'i madon a la n'o ka bɛn ayi sara o tɛna diya a ye parce que o don na e filɛ k'a fɔ ne ko ne ye da tugu a da la o ma diya a ye n jɛnɛ bɛ taa nɔ yɛrɛ e fɔlɔ wa bani
ayi sara ne b'i kɔ dɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ou bien e ka taa fɔlɔ
so kɔnɔ e tɛ ka ne faamuya ni an den ye ka kɔrɔbaya an den ye musotigi ye lu kɔnɔ ko dɔ ye Dunbiya k'a kɛ an nu nama la k'a tɛ ka sɔn a fɔli ma a tɛ k'an lamɛn a tɛ ka e ta kuma lamɛn a tɛ ka ne ta kuma lamɛn an bɛ se k'a bɔ ɲɛma min ma kɛ leburi min ma kɛ ko wɛrɛ ne le k'o sira don e kɔrɔ ne fana tɛ k'o faamuya
ɔ sara e b'a fɛ o an ka kɛ cogo jumɛn ne la sa e mɛn ne o ko da fɛ ne le b'a fɛ a kelen pe sigilen tɛ o k'a tɛ mɔgɔ ko rɔ e fana kɛ to ne kɛrɛfɛ an kɛ to ɲɔgɔn da fɛ an fila k'an na baro kɛ Dunbiya tɛ se la ko kɔrɔ nka ni Dunbiya le k'a ta ɲɛ ka k'an tɛ ka se ka fɛn a kɔrɔ h a t'a bolo ka diɲɛ wa n'a lakirili a n'a lajabali ɔ sara n'i ko ten n b'i kɔ an bɛ se ka to k'a lajaba an buranmuso n'an den ɲɛna to k'o tɛ bolo kan sara n'i ko ten
voilà seyi ta ye n'i sigi ne da fɛ an ye na baro kɛ san fo k'a fɔ ko n to ten ten ni Dunbiya ma nimisa ka dɔ wele an nu hama tɛ k'a fɔ ko ka ko dɔ kɛ k'an bɛɛ kɛ jɛ ka ko dɔ kɛ i y'a fɔ ko ne tɛ Nka n'a ka to nin bolo kan tan
ɔ sara i ko ko n'a nimisara ka dɔ wele san n'a ye ne wele ne ka taa n'a y'i weele i bɛ taga kɛ
o tɛ basi ye o basi foyi t'o rɔ n'a ka ne yɛrɛ wele ne bɛ taga nka n'a ka e weele fana i bɛ taga basi foyi t'o rɔ kɛlɛ t'o rɔ foyi ayi sara n'a y'e weele an kan ka taa ɲɔgɔn fɛ de nka n'a ka e kelen weele e bɛ taga an ye shɔ jigin a ji t'o rɔ sara ka ɲi sa n sɔnna n'a y'i weele i bɛ taa
sɔgɔna e tɛ k'a ɲini ka ne kuntaga fan ye ayi sa sara ne y'a faamuya sa
baasi tɛ n'i ka k'i n'a faamuya nin tɛ burama de ye o ye dirisa de don burama burama de yan burama kana kuma dɛ sɔgɔna i sara an t'a fɔ a ye ko burama tɛ yen a ɲa burama la
Burama tɛ yen wa i ye kɔnɔrɔjugu ninnu sigilen n bɛ weleli kɛla a si t'a fɔ ko sɔgɔna i m'a dɔn ko fɛn da ka gɛlɛn sisan sa nafɛn si tɛ ka se san na an ba ne bɛ k'e weele k'e weele kandaya joli a ne tun bɛ nalen
oɔ ɛɛ fɛn don mohamɛdi don mohamɛdi mohamɛdi tun bɛ yan dɛ

m'a ye mm. a n'a den weele k'o weele k'o weele mm. o nana tuma min na a rɔgɛ ban dumbuya tɛ se kɛlɛkɔrɔ kɛlɛ ninnu ma ye ayi sara denmisɛnninw sen tɛ kɛlɛ la a n'anw de don an b'a lɔn kɛ denmisɛnnin ta t'a rɔ dɛ nka n'o weeleli min kɛ n'an m'o lase o digila a la ne mohamɛdi weele a bɛ nalen an bon voilà ɛɛ mohamɛdi
i somɔgɔw bɔra yan parce que kuma dɔ bɛ yen o tɛ se ka fɔ olu ɲɛna n'u taara an bɛ se ka kuma i ye min fɔ i bɛ i kumakan kan wa awɔ n bɛ kumakan kan bɔ a man di n ye ka sigi yen tugun a man di n ye ka sigi mohamɛdi munna ayi ni n taara kɛ ni n kɔrɔkɛ muso tɛ bɛn tuguni n bɛ to yan mohamɛdi e hakili la aw tɛ bɛn tugun wa an tɛna bɛn baba

o ye tiɲɛ ye, alors a filɛ a tɔnɔ a tɔnɔ dumu e Baba, han, ɛɛ e Baba maro bɛ min Mohamɛdi, naamu, n b'i labalo, i ye n labalo, Mohamɛdi fɔ i kɔngɔra an ka so yan, ayi n ma kɔngɔ, i minɔgɔra, n ma minɔgɔ, e Baba, an, ayi, ɔ bi i ma baara sɔrɔ wa, n ye baara sɔrɔ, i tɛ médecin chef de ye wa, awɔ, Baba o dabila sa, i nɛ minɛ, e t'o ye wa, n'o ye, yala n'e bɔtɔ ye kɛmɛ naani di ne ma n n'a ka kan wa n n'a man kan, i n'a ka kan, alors, e Baba, Burama i bɔ n kunna Aw tɛ fɛn dɔn sa ni kɛ in filɛ nafa sɔrɔ sɔrɔ a nafa sɔrɔ tɔnɔ dun waati de la mais Baba e man kan tɛ k'o fɔ maa jiri turu nka n'a mɔna n t'a dun ta de ye somɔgɔw n'u y'u ban a la u t'a dɔn k'u y'u ban fɛn ɲuman de la e kɔrɔkɛ maa da la n'e kɔrɔkɛ bɛ don da la h n ye den min ye den kunnandi de ye nin ye ala ye ne de sɔn bon n y'i fara n taw kan i y'a mɛn Mohamɛdi n y'a faamu Baba ne ko e yɛrɛ ni Dirisa jɔnni ka kɔrɔ Bi ka kɔrɔ ye ne fana ka kɔrɔ Burama ye kɔrɔkɛ ye Dirisa ye Burama e fana kɔrɔkɛ ye Mohamɛdi a y'a faamu ɔ n'a ma k'a kɔni kɛra tan n' ala sɔnna a ma i fana ka kana tɔ ninnu ladigi dɛ ne ka so sariya de bɛ yan n ye muso di Dirisa ma wa n bɛna ɲalakala i yɛrɛ ye ko
nin tɛ kɛ ne ka so yan dɛ
n'Ala ye ci don o don ko n bɛ n kun bɔ bulonda fɛ Mohamɛdi ka mɔgɔ y'i nɔfɛ aa o don i bɛna tigɛ n na o tɛ kɛ baba hɔn Dirisa y'a ka kɔrɔko bɛɛ kɛ fo ka taa se muso furu ma a ma manamana ko kɛ
voilà donc ni n yɛrɛ n bɛna ɲalakala n ye Dirisa ta wɔgɔbɛ cogo min ka bɔ wo kɔnɔ n bɛna dɔ wɔgɔbɛ wo kɔnɔ k'a di fana ma baba e ko ko n'i ye mɔgɔ sɔrɔ a nɔfɛ da la mɔgɔ sugu jumɛn
Burama hun Burama hun ɛɛ Burama i bɛ kulonkɛ la fɛn jugu la ɛ terikɛw b'a la wa terikɛ ko tɛ o terikɛ bɛ se ka na a nɔfɛ o n ko terimuso de n tɛ terimuso ko de la n tɛ kulonkɛ de la Mohamɛdi i y'a faamu n y'a faamu a faamu sɔɔni n bɛna n ɲagalakala wo kɔnɔ ka dɔ ɲini fana ye wa n'i bɛ min kɛ so in kɔnɔ yan i ɲɛ b'i ba fila ninnu na mɔgɔw tɛ dɛ

Bon n ko de bɛ ne ne ma di kɔmi ne disa de ye nati yan di